an balima andali meja jabarani filɛbaw aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na dirɛkiti la ani aw minnu bɛ n'an lajɛ difeere la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛrɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima maliyɛn minnu bɛ nanzara jamana kan nin waati in na ani minnu bɛ diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛrɛlen ye an bɛ foli di aw ma hali bi aw sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la ni o ye andali meja ye andali meja ale dama ka ka fasoden bɛɛ lajɛrɛlen na o la bi an balima filaw ayiwa olu kɔni nana ka na sennabila taama kɛ ka na bɔ an na ayiwa an bɛna baro kunkurunin sigi mɛ baro min don baro nafama don bawo bamananw ko ten mɔgɔ n'i ma ɲa diɲɛ natigɛ ko ko kɔ a k'a sɔrɔ i bɛ i yɛrɛ dɔn ɔ an balima fila minnu nana u bɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ an n'u bɛna jɛ ka baro sigi baro in a bɛ kɛ sababu ye a bɛ aw caman bɔ fili la aw minnu bɛ i ka dɔ fili la ani aw minnu ni aw ma faamuyali bɛnbɛn sɔrɔ o la ayiwa an na faamuyali caman sɔrɔ o la kunnafoni caman aw na o sɔrɔ baro in a bɛna sigi maa min fɛ o ye aw balimakɛ ni aw denkɛ ye sɛki fajo jatigi bagayogo ɛɛ jabarani na ni o ye kamera ye o ye maa fila ye maa fila bubu ɛɛ sidibe ka taa se an balimamuso ma ni ale bɔra bamakɔ an bɛna jɛ bi ka kɛ kelen ye ayiwa ka baro in sigi aw ye nka sani o cɛ an bɛ kuma di an balima filaw ma komi anw tɛ filakan mɛn ɔ an kɔni n'a fɔ an kɔni bɛ fɛn o fɛn mɛn o ye jam ɲali ou bien ɔyariti na ayiwa an kɔni an dan ye o ye an bɛ o mɛn o tuma an balima fila minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na an b'a fɔ a ye n ko aw jam ɲali balimakɛ aw ni sɔgɔma nba sɔgɔma somɔgɔw bɛ di alihamudulila denbaya ka kɛnɛ baasi foyi t'a la baasi tɛ yen an b'ala tanu nba aw yɛrɛ dun baasi foyi t'an du kɔnɔna bɛɛ tɔɔrɔ si kɔni baasi tɛ yen nba alihamudulila ɛɛ i bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ne tɔgɔ ye ali jalo ali jalo mɛ o bɛ n wele badara badara inshallah badara aliou jalo wala badara ah! ali jalo o ye o ye tɔgɔ belebele dɛ alhamdulillah o ye tɔgɔ belebele o ye tɔgɔ belebele badara ali jalo badara aliou sajaja o ye diinɛ waraba ye donc e fana ye eh, waraba ye fulaw cɛla waraba alhamdulillah o ye o ye belebele o ye ala tanu ye an balimakɛ e fana ni sɔgɔma nba ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ denbaya ka kɛnɛ baasi foyi t'u la nba tɔgɔ duman jamu duman ne fana tɔgɔ ye ali jalo ali jalo ah. eh, donc ali fila don ni ala sɔnna filakɛ fila kelen ye sikorolama ye kelen ye jɛma ye o fila bɛɛ tilara tuguni ka na kɛ ali jalo ye badara ali saja ayiwa ni ɲana aw ni ce ani baraji an bɛ kuma daminɛ an kinibolo yan fan fɛ ni o ye ali jalo ye ali jɛma an b'a fɔ ten ali jɛma ali yala i bɛ se ka i yɛrɛ walawala an ye Ah. Eh, i bɔyɔrɔ an'i ka taama kun ye min ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'o kan ah, ni ala sɔnna ma n bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ye bisimila ayiwa yanni ka da don kuma na mhm. n bɛ foli kɛ fɔlɔ mhm. eh, aw ka baarakɛyɔrɔ in na mhm. ayiwa n bɛ foli kɛ baarakɛyɔrɔ in kan fɔlɔ ala ka baarakɛyɔrɔ in taa ɲɛ amina yarabi ala ka aw bolo mɛn baara in na fana Ami, ami, ami. ayiwa n'i ye anw ye aw ka baara so in kɔnɔ yan Mhm. baasi tɛ Mhm. Eh, an balimakɛ ni an kɔrɔkɛ Mhm. an taamana ka na bɔ a la Mhm. ka na foli bila a la Mhm. an fana y'a kanu ka na ni an ye baarakɛyɔrɔ in na Mhm. an ka an ka na sen jɔ an ka a y'an ɲɛ na Mhm. an ka foli kɛ O ye belebele ye. o de ye an se baarakɛyɔrɔ in na ye. Mhm. Donc, ne bɛ se ka foli de kɛ ka dugawu dɔ kɛ baarayɔrɔ in ala k'a taa ɲɛ ne yɛrɛ ye ali jalo ye ne bɔra san de san e fila ni san an kɔni b'a dɔn san o ye a bɛɛ ɲagaminen de ye nka fulaw sigiyɔrɔ ka kɛ san ye wa ne an sigiyɔrɔ ye san ye mais bɔyɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ an bɔra masina de masina an bɛma bɔra masina de masina segu masina ayiwa an bɛna an da don o la ah. eh, sani an ka don kuma kɔnɔ ah. hali bi an bɛ tɛmɛ ni babu ye eh, fulakɛ yala i fana bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye eh, a ka taama in kan wa alhamdulilahi mm-hmm.
an bɛ ala tanu ka ala barika la mm-hmm. hali bi n kɔrɔkɛ bɔra ka min fɔ parce que ne kɔrɔ de y'ale mm-hmm. a ye filaw la kɔrɔ ni dɔgɔ tɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye ah. alhamdulilahi taama min an se yan an nana an balimakɛ fɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na a y'a kanu an ka na baarakɛda in na ka na sen jɔ andal media la ani aw baarakɛɲɔgɔnw an ka jɛ ka kunnafoni dɔ lase se n'i ye adamaden yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ hakilina dɔ b'a fɛ n'i ye adamaden yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ni miiriya dɔ bɛ ɲɔgɔn na o hakilina min bɛ an fɛ ani miiriya min b'an na an ka na andal media studio kɔnɔ an ka na hakililaw falen falen donc kɛra an nakun ye yan hakilila minnu b'an na an bɛna o fɔ aw ɲɛna ayiwa inshallah o tɛ baasi ye andal media sigikun ye nin ye ka malidenw bɔ kunnafoni na ɛɛ ni o ye dibi ye ka malidenw bɔ kunfan na dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye i finna o i jɛra o ɛɛ i kɛra sugu o sugu ye n'a kɔni ma ɲa k'i ye maliden ye andal media a bɛ e ka bila la ɔ nka badara aliyu n bɛ segin e ma e y'a yira k'a fɔ ko aw bɛ bɔ san i ko fana ko aw bɛ bɔ masina a yɔrɔnin a kɔnɔ jɛngɛnen an ma faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a dɔn mun ye aw bɔ san ka eh, masina ka na san donc o ye baara yɛrɛ taabolo ye hmm. parce que anw bɛnbaw tun ye misi baara kɛ hmm. bɛgan baarakɛlaw de hmm. donc o sababu de nana n'o ye san donc ka na sigi san aw bɛ san dugu yɛrɛ kɔnɔ wa an bɛ san dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko siɲɛso siɲɛso siɲɛso ye an fa fa fa dugu ye siɲɛso y'aw fa dugu ye ah, donc aw bɔra masina ah. aw bɛnbaw bɔra masina ka na eh, taama sen fɛ ah, ka na san mais san u sigiyɔrɔ bɛnna siɲɛso eh, ma ɔ mais siɲɛso ani eh, masina hali bi fulakɛ ka dayɛlɛni kɛ tan aw bɛ bɔ siɲɛso dugu kelen jumɛn na an bɛ bɔ siɲɛso yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ siɲɛso dugu yɛrɛ kɔnɔ
ayiwa badara e fana bɛ se ka mun fɔ alhamdulilahi a y'a fɔ cogo min na o cogo kelen don an bɛnbaw bɔra masina ka na sigi san mais o tɛmɛna segu fɛ ka sɔrɔ ka na san mais o sigiyɔrɔ bɛnna san dugu min ma o kɛra siɲɛso ye Siɲɛso. voilà an yɛrɛ ye siɲɛsokaw de ye inshallah ɔ mais mun nana ni ɛɛ, bɛndugu in ye bɛndugu min nana ni bɛndugu ye bon n bɛ se ka min fɔ o la an faw n'an bɛnbaw ye min fɔ an ye min nana ni bɛndugu ye o ye sigiyɔrɔ yɛrɛ cogoya ye misaliya sisan an bɛ kucala bi n'i ko mɛngala donc o ye sigiyɔrɔ ye donc bɛndugu nana o cogo la anw fana sigira o jamana kan o la an welela ko bɛndugu filaw parce que sigiyɔrɔ don sigiyɔrɔ voilà donc sigiyɔrɔ ye aw yɛlɛma voilà o y'an kɛ bɛndugu filaw ye aw bɛɛ aw bɔdugu yɛrɛ ye eh, masina jamana ye mais an bɛ na waati min na mhm. an ni filakan nana mhm. mais filakan nana tunu an na mhm. mun fana y'o kɛ an nana sigi mɔgɔ minnu cɛma bon olu tɛ filakan fɔ mais est ce que hali ni aw sigira mɔgɔw cɛma ni olu t'aw ka kan fɔ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ est ce que aw bɛ se ka kan tunu aw la bon an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kan tunu parce que ka da mun kan

a bɛɛ bɛ daminɛ i yɛrɛ la n'i ye aw yɛrɛ ka siya in ta k'a jateminɛ fɛn don a bɔra kolo barikamaw la kabiri lawale a bɔra tariku b'a fɔ cogo min a bɔra an kuntigi la donc filaya ye fɛnba de il n'est pas bon que aw ka langue k'o ka tunu aw la ayiwa Badara Ali ɔ e fana bɛ se ka mun fɔ kan tunu ko kuma in na ne bɛ se ka min fɔ o la hali bi n dɔgɔkɛ badara y'a fɔ cogoya min na sigiyɔrɔ de ye kan minɛ an na bon an b'o misaliya ta jumɛn na ni eh, e kelen wulila yan sisan ka taa sigi fila jamana dɔ la ka kɛ komi filaw ka ca yɔrɔ min na i n'i ka muso taara sigi yen n'i ye den minnu sɔrɔ n'olu wulila donc kan wɛrɛ tɛ fɔ yen filakan dɔrɔn de bɛ fɔ yen donc e ka denmisɛnninw ni yen denmisɛnninw de bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi olu bɛ filakan de ta donc kana kɛ o yɛrɛ tɛ miyankalakan ni mɛbele donc o sigi sigi de ye kan kan yɛlɛma mais eh, déjà aw tɛ filakan mɛn aw denw aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que aw denw langue kana tunun déjà aw yɛrɛ ta aw bɛ k'o ɲɛɲini a kɛra cogo cogo jamhiri eh, eh, a nala eh, a hari aw kɔni aw b'o olu aw bɛ kelen kelenninw poro a la mais aw den minnu bɛ na olu tɛ foyi mɛn a la yala aw kɛlen don ka cogoya dɔw ɲɛɲini pour que denw kana cɛn ni ala sɔnna ma an b'o sira kan bi komi dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na mm-hmm. eh, an b'o sira kan bi mm-hmm. an bɛ ka eh, filakan kalan bolodalen don mm-hmm. an kɔni caman b'a kalan kalan bolodalen don wayi Ouais, Kucala.
Kucala. Ah. Kucala yɔrɔ jumɛn? Ayiwa. Parce que n'i ko Kucala, Kucala ka bon.
Ouais, Kucala ka bon. Ah, donc, donc k'e bɛ n'o yɔrɔ walawala Ayiwa, kɔfɛ ni Ala sɔnna. Ɔ Badara Ali, ɔ e k'i da don o la ka o ɲɛfɔ an ye. Ayiwa, alhamdulilahi. Eh, a y'a fɔ cogo min na an filɛ an dali media min kɔnɔ yan eh, an n'an balimakɛ min nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Bubu Sidibe ye donc ale ye mɔgɔ min ye mɔgɔ cɛsirilen don Bubu Ardo Galo.
walayi ne de b'a wele ten ko bubu ah, ah voilà y'a to fulakɛ fasani nka a tɛ njɔ ye dɛ ah, a tɛ njɔ ye a kɛnɛkala de ka misɛn nka ka o ko ten a ka taa ni teku dɛnɛnjala la dɛ eh. n'a ye dɛnɛn ta dɔrɔn a bɛ jigin e ko ten kana siga ayiwa ayiwa alhamdulilahi ale cɛsirilen don kosɛbɛ mhm. eh, ɲɛɲininiw la mɔgɔ minnu a bɛ recherche kɛ kosɛbɛ mhm. a jijalen don o la donc o la ale ye a ɲɛɲini bon anw minnu ye beniw filaw ye n'an ko an tɛ filakan mɛn kun jumɛn filakan tilala an na a y'o ɲɛɲini k'o dɔn o kɔfɛ est ce que a ka d'an ye an ka segin filaya ma ka kɛ komi filakan mɛn est ce que e bɛ se ka kun dɔ fɔ o la jumɛn kun min ye filakan tila o la a bon déjà yɛrɛ y'o dɔ fɔ ka voilà n ye dɔ fɔ o la voilà donc a y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn o kɔfɛ est ce que an bɛ se ka segin filakan in ma wa parce que n'i y'a ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'an sigilen sa a b'a dɔn ninnu ye filaw ye kosɛbɛ mais n'a fɔra i ka filakan fɔ n'i ma se ka filakan fɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ baara ye voilà hmm. donc ale y'o ye o mana yɔrɔ yɔrɔ filaw lo mais n'a fɔra ko filakan fɔ o tɛ se hmm. donc mun de b'a dafa sisan n'i ye filakan mɛn dɔrɔn voilà voilà donc o la a ye cɛsiri ta o fana kan hmm. ka se ka filakan labɛn ka siginidenw bɔ a kan ka tila ka a labɛn kosɛbɛ ka livuru fana bɔ a kan o yɛrɛ an bɛ cogo yɔrɔ min na bi alihamudulilayi kalanko n'a ka di mɔgɔ min ye a nɔgɔyala kosɛbɛ telefɔni kow bɛ yen bi bon ɔridinatɛri kow bɛ yen a ye fɛnw nɔgɔya an bolo donc o kɔnɔna na sisan o kɔnɔna na sisan donc a y'o labɛn eh, telefɔni ordinateur a fɔ eh, telefɔni sira fɛ n'o ye wasabu kalanw ye an y'o daminɛ anw yɛrɛ kun ayiwa sisan eh, deja a bɔra ka walawalali kɛ nin na mhm. bɛɛ kɔni b'a dɔn fila ka baara ye bagan mara ye mhm. aw ye san filaw ye mhm. a ka ja ka bɔ bɛndugu fila ka ko ye baganko ye fila n'i bɛ fila sɔrɔ dɔrɔn i bɛ bagan sɔrɔ aw fanfɛla san fara mara la an b'a dɔn waati a koronnen don waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ tɔɔrɔ jumɛn bɛ aw kan nin waati in na baganko kunnafoni kan ayiwa alhamdulilahi Eh, n b'o pase n kɔrɔkɛ ma fɔlɔ mm-hmm. ale b'o yɔrɔ jaabi wala ayiwa eh, ali ah. ahari
n balimakɛ i ye ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ n b'e fo k'i waleɲuman dɔn i da sera ɲininkali min ma n'o ye baganmara ye n bɛ min fɔ la gɛlɛya dɔɔni b'a la sisan ka sababuya kɛ yɔrɔ n'a position ye parce que kungo tɛ yen tugu bɛɛ b'o kalama kungow banna bon ji jiw taara kɔw gerenna ɔ ka sababuya kɛ sisan fo baganw bɛ taama ka don jamana wɛrɛ la donc i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la gɛlɛya min kɔni b'an kan sisan an bɛ se k'a fɔ bagan mara ka sira fɛ o ye baganw ka minyɔrɔ ko an'u ka baloyɔrɔ ko o gɛlɛya de b'an kan ni ala sɔnna a ma ayiwa badara ali sisan ko baganw ka minyɔrɔ ko n'u ka dumuni ko ko tiɲɛ na gɛlɛyaw ka ca da tɛna se ka don a bɛɛ la ɔ wele jumɛn b'i bolo sisan ka ɲɛsin jamana faamaw ma cogoya min na bagan maraw olu bɛ se ka nɔgɔya aw bolo jamana kɔnɔdenw na lafiya ayiwa alhamdulilahi i ye yɔrɔ min fɔ parce que i ye ɲininkali dɔ kɛ i ko san mara la mm-hmm. mɛ n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni mm-hmm. an bɛ bɔ san mara la mɛ anw yɛrɛ sigilen bɛ sikaso jamana la bi ah, sikaso wala an bɛ ah, sikaso bi ah, an sigilen bɛ an bɛ sikaso mm-hmm. an sigilen bɛ yɔrɔ min fɛ o ye farakala kote ye mɔgɔ caman b'a dɔn la komi o bɛ gitɔrɔn kan o ni ɲiɛna furancɛw la donc an bɛ n'i bɛ taara lobugula fɛ an sigilen bɛ ee sira la ye jɔso an sigida dugukolo o ye jɔso ye ala sɔnna awɔ ɔ mɛ baganmara an kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min na bi bɔn bɛɛ b'a dɔn bi baganmara ko gɛlɛyala ka sababu kɛ kungo tɛ yen tuguni bɔn ni kungo tɛ yen baganw bɛ mara kungo de kɔnɔ wajibi lo baganw bɛ bɔ ka taa kungo kɔnɔna la pour que ka taa dumuni ɲini bɔn jiko fana gɛlɛya bɛ yen bɔn an bɛ wele min da ɲɛmɔgɔ ma o la o ka bugantigiw dɛmɛ mm-hmm. bon n'a fɔra bugantigi fana fila dɔrɔn tɛ bugantigi ye bi dɛ bugan kɛra mali ka fɛnba de fɛnba de don donc o la jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to a la ka bugantigiw yɔrɔ filɛ u ka bugan dumuni yɔrɔ kow ani tɛmɛsira kow ani jikow o k'a don ba la parce que bugan bɛ fɛn min don jamana kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la ni o ma programmé i bɛna a ye don nataw la mali bagan bɛɛ bɛ bɔ ka taa kɔ kan o bɛ se ka u ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ min na o bɛ taa kɛ yen bon o dun an ka nafa t'o la an ka nafa t'o la inshallah kuma ɲɛna o la an balima Andal Media jabaranin filɛbaw nin tun ye an ni an balima filaw ye Ɛɛ n y'o de fɔ aw ye n ko kunnafoni ye fɛn ye a man dɔgɔ kunnafoni fɛn don a bɛ maa kalan minnu bɛ dibi la olu ka bɔ dibi la kunnafoni fitinin tɛ yen kunnafoni a fitinin tɛ a mana kɛ cogo cogo kunnafoni ye kunnafoni ye nka n'i ma ɲɛ a kɔ i bɛ kunnafoni ta a sun kɔrɔ bamananw ko ten ko su kora n ba la ni n ba ye subaga ye o tɛ kelen ye nin tun ye an n'an balima fulaw ye ayiwa ka sigi ka baro kunkurunin kɛ u bɔra taama la u bɔr'u ka so u nan'u ka so a kɛra cogo cogo an bɛɛ ye maliden de ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya ye anw de sɔrɔ ni gɛlɛya y'anw sɔrɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ ayiwa a bɛɛ y'a maliyɛn kelen de dɛ a bɛɛ y'a cɛ kelen de ye a bɛɛ ye a muso kelen de ye o tuma an balima fulaw nin tun ye u ka laseli ye degun min bɛ u kan bi ani u yɛrɛ ye jɔn ye ayiwa u y'u da don o la aw minnu bɛ k'an lajɛ jamana kɔ kan ni aw ye fulaw ye an b'a fɔ aw ye n ko aw k'an bɛn nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Andal Media ale dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛrɛlen ye i bɛ jamana kɔnɔ o, i bɛ jamana kɔkan o bɛɛ lajɛrɛlen ye jamana kɔnɔ ɛɛ ɛɛ commerçants opérateurs économiques entrepreneurs hali gouvernement an ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛrɛlen ye kunnafoni k'a ta a sun kɔrɔ k'a di aw ma an b'a fɔ aw ye ko wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu